Musa Kalimullah ale ka kisa Musa alayhi salam nin ye a episode fɔlɔ ye cɛkɔrɔba ale min bɛ ka kisa lakale a donna a ka sokɔnɔna la a bɛna sigi ni alahu taala tɔgɔ ye tanu bɛ alahu taala min ye wa nɛɛma ni kisi bɛ kira kan alahu taala ye hadamaden dan k'a bonya wa a y'a kɛ dugumakolo in kalifa ye dugumakolo in kalifa ye wa a tilala ka furumuso dan ka fara a kan wa a ye bɔnna di a ma wa a ye sugandili kɛ a bɔnnaw la cidenw na wa a ye kɛrɛnkɛrɛnni kɛra ciden bɛɛ n'a ka lahala ye wa an ka ciden ka lahala o de ye an ka kuma laɲini bɛ min nɔfɛ o de ye alahu taala kumana min fɛ musa ala ka kisi bɛ musa kan musa nin y'ale fana ka kisa daminɛli min bɛ ka traduit aw balimakɛ an'aw denkɛ fɛ n'o de ye hasan ali fofana n'a bɛ fɔ a ma k'a fɔ ko

olu kun sigilen don kanaan jamana kɔnɔna la fo yusufu ye u wele ala ka kisi bɛ yusufu kan ka na a ma misira wa yakuba denw an'a mɔdenw olu voyagera ka bɔ kanaan ka taa egypte kɔnɔna la ɛ aw nisɔndiya bani israɛl ee nin ye misira daw de ye u bɛ ka taa yusufu fɛ yen alayhi salam yɔrɔ la sa u jiginna yusufu kan n'o ye yakuba denkɛ ye o b'a sɔrɔ hyksos olu de bɛ ka egypte mara kɛ o wagati la yusuf bɛ a fɔ aw ɲɛnafin ye n minɛ ko ne balimakɛw ani ne kanubagaw a ye jigi aw ka minɛnw jigi aw ka damu jigi wa a y'aw lafiya aw ka so kɔnɔna la wa so bɛna kɛ anw bolo yɔrɔ jumɛn sa yusuf wa k'a sɔrɔ anw ye étranger ye yan nɔ wa baara fana tɛ an bolo yusuf bɛ a f'u ye ee a y'aw basigi ee n bɛna aw ka kow yɛlɛma allahu akbar yusuf a kun b'a balimaw fɛ i n'a fɔ an b'o kalama cogo min na maa ɲuman kun don yusuf fa kun ye yakubu ye e i bɛna taa n'an ye min yɔrɔ jumɛn cɛ sa e anw bɛ ka tagama i kɔfɛ kabini yusufu y'an d'i ma wagati min na e n bɛna taa n'aw y'aw ka so de kɔnɔna la wa an ka so bɛ min e a bɛ gasan yɔrɔ la kabini nili kɛrɛfɛla la wa jasan wa yɔrɔ cɛɲuman don wa e kabini yɔrɔ misira yɔrɔ cɛɲumanw fɛ a bɛ jate olu fɛ yusuf ale fa kun ye yakub yakub fa kun ye ishaka ye e banu israel taara jasan u ye ɲɛnamaya kɛ yen nɔ nɔgɔya la ni bonya kɔnɔna la wa munna o tɛ kɛ k'a sɔrɔ yusuf sa wagati la ale kun ye magasɛnw tigi de ye o dannaya kun bɛ a bolo dugu magasɛnw e cɛw e a y'aw hakili jigin sa ko an ye suba de kɛ an kana an ka su jan yɛrɛ baara b'an bolo sini e ne tɛna ɲinɛ yusufu ye min kɛ an kosɔn e a y'an kɛ an bɛ ka baara kɛ kabini jamakulu tɔw nɔfɛ wa a y'an kɛ u dɔ ye ee yusufu ye ɲumanya kɛ an ye i n'a fɔ alahu taala ye ɲumanya fɛnɛ kɛ a yɛrɛ ye cogo min na ishaqa fa ye ibrahima ye i n'a fɔ o dogolen tɛ an na cogo min na an ka qissa tɛmɛnenw na ismail kira bɔra ale de la nɛɛma ni kisi b'a ma wa yusufu kun kɛra a kun bɛ dannaya kɛ kiiri boli mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dafali min kɛra misira mɔgɔ ye lafulen min ye jɔn ye sa olu ye n'olu minnu ye dugukolo tigi u bɛ ɛkisisu olu minnu ye fanbaw ye fangabaw ye fangatigiw don wa a kun tɛ maa si bonya si kan wa o cogo de la sa eh, misiriyunaw y'a kanu n'o ye egyptiyɛn origine yɛrɛ ani ɛkisisu na minnu ye yɔrɔ minɛ ka kɛ u ta ye sini bɛna kɛ sumanw tilali ye yusuf nka n b'a ɲini i fɛ i ka misirakaw niyɔrɔ dɔgɔya la walasa an ka se ka tɔnɔ sɔrɔ ka se ka an ka sɔrɔsiw lakɔgɔ ni o ye

nka n'i y'a laɲini k'a fɔ k'i bɛ fɛ ka suman d'u ma ne niyɔrɔ minɛ i k'o d'u ma allahu akbar yusuf cɛntigi kun don ladili kun don ala ka ladiliya d'an bɛɛ lajɛlen ma ne y'a mɛn k'a fɔ yusuf ko a bɛna misirakaw niyɔrɔ dɔgɔya Eh, suman na dɛ eh, masakɛ de y'a yamaruya o la koyi wa yusufu tɛ se ka masakɛ ka yamaruyakan sɔsɔ o kɔfɛ sa a bɛ daga aw ye cogo di aw minnu ye misirakaw ye aw ka aw kɔnpare anw ɛkisisu la anw minnu ye dugu in marabagaw ye ɛ aw de bɛ ka dugu mara tiɲɛ don wa anw de ye dugu in fɛnɛ tigi ye koyi ɛ e bɛ se ka kariya ko cogo di ka nin kuma in fɔ ne ɲɛkɔrɔ ɛ a ye sira fɛrɛ ɛ yusufu nana walasa a ka se ka suman tila yusufu bɛ a fɔ e wuli ne den i ka suman tila wa misirakaw ka niyɔrɔ bɛ cogo di ni san in na yusuf bɛ a fɔ a ye e, i n'a fɔ san tɔw ne den e ladiliya ka balo yusuf ka balo allahu akbar ladili kun don misirakaw égyptienw ani hyksos u tɛ ɲɔgɔn fɛ hyksosw nana misirakaw coloniser de ka sigi u kan k'u mara ka tila ka u yɛrɛ kɔrɔtan u sanfɛ yusufu ye ni a ka wagati surunya sɔmi a y'o sɔrɔ a ye a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan wa a kumana u fɛ yusuf ka wagati surunyara alayhi salam a filɛ nin ye allahu akbar a bɛ bana dilan kan yusuf a siddiq tiɲɛtigi yusuf bɛ a fɔ e aw de ye ne ka somɔgɔ tɔw ye koyi dugukolo sanfɛ wa ani maa ɲumanw fɛnɛ ka bɔ muminw na alahu taala ye cili kɛ yakuba n'o ye aw fa ye wa kabini yakuba cɛ a ye ishaka ni yakuba fɛnɛ ci k'olu kɛ ala ka sira k'u k'o welebaga ka taa ala ka sira kan wa ka ni ka tugu tiɲɛ sira kɔ ani hɛrɛ sira kɔ Eh, aw mɔkɛ fɛnɛ ibrahim n'o de ye alahu taala teri ye ani nabi ɲumanw fa wa aw filɛ nin aw bɛ ka ɲɛnamaya kɛ egypte dugukolo kan aw bonyalen wa ne filɛ ee eh, ne filɛ ne kun b'aw nɔfɛ ani aw camancɛ la wa ne filɛ ee eh, ne bɛ ka ma kɛrɛfɛ la ne bɛ k'o de sɔmi sɔrɔ dɛ ka taa ma kɛrɛfɛ ani n faw ani olu olu olu rencontre nka ni ne fatura wa ee o ye ko de ye min bɛna kɛ ne bɛna fatu siga foyi yɛrɛ t'o la ee aw bɛna i maaw bɛna yɛlɛma aw kan dɛ wa tɔɲɔli fɛnɛ bɛna k'aw la dɛ wa ani lajaba bɛna da aw kan dɛ nka foyi tɛ aw kan fo n'a kɛra sabali ye dɛ aw ka sabali ani aw ka diinɛ minɛ ka ɲɛ kosɛbɛ wa o kɔfɛ ni min tɛna janya kosɛbɛ san san damadama kɔfɛ dɔ bɛ nalen nabi ɲuman don ka bɔ aw la min bɛna aw kisi ka bɔ ni firawunaw ka karabali ma n'o ye misira firawuna a bɛna aw dɛmɛ a bɛna ala bɛna tiɲɛ dɛmɛ ni o ye wa a bɛna diinɛ in lajɔ fɛnɛ wa aw k'a dɔn k'a fɔ ko ala ee ko ala bɛ sabalibagaw fɛ koyi alahu akibar yusuf alahu taala ka nabi ɲumanba in ale fɛnɛ y'an bila yan nka misirakaw n'o ye yusuf balimaw ye u ma baara kɛ ni yusuf ka kumakan ye dɛ i n'a fɔ an bɛn'a ye cogo min na u jɛngɛnna n'o ye zuwifu ye u jɛngɛnna ka bɔ ala ka sira kan yusuf ko e ye ne ma danganiya yɛrɛ la i ye dili i ye dili kɛ ne ma masaya la wa i ye ne ladɔnniya sogo fɛnɛ kɔrɔ la e min ye sankolo ni dugumakolo danbaga ye e wa e de ye ne sɛmɛyɔrɔ ye wa e de ye ne teri ye diɲɛ kɔnɔna la ani lahara e ye ne fatu k'a sɔrɔ n kɛlen don ka n kolo i ye k'a sɔrɔ n kɛlen don ka n kolo i ye wa i ka ne fara i ka maa ɲumanw kan suratu yusuf yusuf ka kumakan ye nin ye ee san kɛmɛ naani tɛmɛna wa bani israɛlakaw cayara fo u kɛra jamakulubaw ye nka e u ma u mago don yusufu ka kumakan na dɛ u farala exosinaw kan min tɛ misirakaw ye dɛ n'o ye egyptien origine ye dɛ Dili kɛ ne ma minɛn tan na dɛ e min ye egyptien maani ye e minɛn den tan wa o sɔngɔ ye dinar tan de ye koyi e exosi e minɛn ninnu tɛ ne ta ye koyi nka minisiri de ta don e bɛ ka mun de fɔ n'o kuma in ye dɛ ne bɛ k'a f'i ye de k'a fɔ ko nin b'i sanfɛ de k'a fɔ k'i k'i ka ɲɛnɛmaya kɔlɔsi koyi kana ɲininkali kɛ ka bɔ dinar tan ɲɔgɔnna ma tuguni nin kɔfɛ i y'a faamuya wa ee minɛn ninnu filɛ ne ko o de ye ne fɛn bɛɛ min bɛ ne bolo koyi wa ne muso ni n denw kabini kunun olu ma dumuni kɛ han i ma i mago don i yɛrɛ la e maani e bɛ se ka i ɲɛmɔgɔ ladimi cogo di han nin cogo la tan han i janto i yɛrɛ la wa kɔrɔ a bɛ k'a da kun ee ee ee nin filɛ nin ye sisan maa ɲuman don maaba don a bɔra bani israɛlakaw la a bɛna kiri boli e ni ne cɛ sisan nɔ Mun de bɛ aw la sa e nin cɛ filɛ a ye minɛli kɛ n na baarakɛminɛn tan na wa a sɔngɔ ye dinar tan de ye nka a tɛ fɛ k'o di ne ma a tɛ fɛ ka foyi di ne ma ko la e minisiri de ta don koyi ɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko minisiri de ta don kana dinar tan kuma fɔ la sa e nin ye tɔɲɔli de ye e anw ni aw bɛnna diinɛ kan kabini yusuf la ni bani israɛlakaw la kabini aw nana misira sa eh, mun de b'aw la sa bani israɛlakaw mun de bɛ aw la sa allahu akbar u jɛngɛnna ka bɔ tiɲɛ ma yakuba denw farala exosikaw kan wa u jɛngɛnna ka bɔ tiɲɛ ma wa egyptiɛnw ye israɛla denw kɔn nka u ma se ka fɛn da kɛnɛ kan fɛn min bɛ u dusukun kɔnɔna la wa fo ka taa se bi ma yɔn b'a la k'a fɔ ni bani israɛlakaw n'u b'o don in kɔn e ahmus nana walasa ka se ka egypte kan hɔrɔnya ka bɔ exosinaw ma kabini kɛlɛba kɔnɔna la allahu akbar banu israel israel ye yakuba de donc yakuba denw a bɛ f'o de ma ko israel israela denw yakuba denw n'o ye juifu ye e tɔɲɔli banna Egypte denw kan bi an bɛna an ka dugu kan hɔrɔnya ani dugumɔgɔw ka bɔ exosiyaw ka tɔɲɔli n'u ka dansago ma wa n'o tɛ sa saya ka bon anw ma ka tɛmɛ dɔgɔya ni jasi kan an bɛ saya nata ka tɛmɛ dɔgɔya ni jasi kan allahu akbar u bɛna taa egypte kan hɔrɔnya ahmak k'a bɛna kan hɔrɔnya ka bɔ exosinaw kan n'o de b'a la k'a fɔ ni israɛla denw farala olu kan ka egyptiyɛn orijiniw yɛrɛ to yen n'o ye misirakaw ye olu fana bɛna ninnu kɛlɛ k'u labɔ a kɔnɔ ka sigi a kɔnɔna la o ko tɔ bɛna kɛ cogo min na an bɛn'o fana ye n'a fɔra ko bani israɛl o ye yakuba denw de ye yusuf fa yakub ale denw a fɔra olu le ma k'a fɔ ko bani israɛl ahmus ye sera exosinaw kan wa a ye tasaraliba k'u la tasarali yɛrɛ la wa a y'u gɛn ka bɔ misira kɔnɔna la wa banu israɛlakaw tora n'o ye israɛla denw sa u tora sa u tasarali k'u la n'o ye egyptiɛnw yɛrɛ kabini u ye min kɛ egyptiɛnw yɛrɛ la u ye min k'u la egyptiɛnw fana bɛ k'u ta sara israɛla bɔnsɔn na i n'a fɔ u farala ɲɔgɔn kan cogo min na ka jɛngɛ ka bɔ tiɲɛ kan e a ye hinɛ anw na sa misira kɛlɛkɛdenw a ye hinɛ an ka musow n'an denw na e munna aw ma hinɛ anw na a ma hinɛ anw denw n'an musow la exosinaw taara wa a mɔgɔ si tɛna se ka na aw dɛmɛ tuguni yan nɔ e wa nin de aw sara ye sa aw ka janfa na a ye min kɛ anw na wa u bɛ k'u fali ti i n'a fɔ o fana ye min k'u la ka tɛmɛ u jɛngɛnna yusufu dun y'a f'u ye dɛ k'u ka diinɛ minɛ wa u kana sɔn ka jɛngɛ fiyewu nka u ma sɔn o ko in ma u filɛ nin k'o kɔlɔlɔ sɔrɔ ee ko yɛlɛmana bani israɛlakaw kan wa u sigira fantanya sigi la wa ee u bɔra misira Egypte fɛ wa a ye a décidera k'a fɔ ko Banisiralakaw bɛɛ bɛna kɛ jɔnw de ye wa u ka ko bɛɛ yɛlɛmara wa u kɛra fantanw de ye sa wa u banna hali voyage yɛrɛ u tɛ sɔn o ma wa hali kalan yɛrɛ u balila o bɛɛ la u tora sa u bɛ baara de kɛ sa u dɔgɔyalen kabini baara la sa u tɛ sara baara min na Alahu akibaru